The case is between Gloria Jones and Gift White.
Are you Gloria Jones? Zina ndina Gloria Jones.
Eh, ndine Gloria Jones. 27 years old. Zaka za bado 27.
Yeah, ni mwemwema.
From Tonda Village. Machikira mudzi wa Tonda.
Yeah, it's true.
Tiye Nyemba Blantyre. Mfumu ya kulu Nyemba mboma Blantyre. Eh.
momwemo And your gift white, inu dzina ndinu a gift white ndi momwemo 30 years old, zaka zakubadwa 30 zoona from Mpemba village, mumachokera m'mudzi wa mpemba inde T/A Mvunda Blantyre.
bom, ah, T/A mvunda boma la blantyre zoona
Okay. So the matter has come for hearing following that the parties failed to reach an agreement during uh, mediation. Ah, nkhani yanu yabwera kuno cholinga kuti izengedwe chifukwa choti kunyumbako munalephera kugwirizana
Okay, so the claimant in this court is Gloria Jones. Choncho odandaula amene wabweretsa nkhani ku bwalo kuno ndi mayi Gloria Jones. Uh, she's claiming that uh, the respondent, Mr. Gift White, has not been providing maintenance for their child who is five years old now. Uh, dandaula amene abweretsa kuno ndi lonena kuti inu uh, uh, White simumathandiza mwanayo pa zaka zokwana 5.
Is that true? Ndizoona.
Eh, ndi zona.
And uh, Mr. Gift White has also filed a counterclaim seeking for custody of the child in issue. Is that true, Mr. John, Wa- Mr. Gift White? ngakhale pali dandaulo lochokera kwa mayiwa komanso a a john white abweretsanso dandaulo lawo lofuna kuti mwanayo amene anaberekayo azikhala naye kapena azimsamala ndiwo ndizoona Eh, ndi zoona.
Uh, since the parties do not have any other objections, we'll proceed. Now we'll ask the complainant to state her case before the court. Choncho pofika kuti mbali zonse palibe chimene akutsutsanapo, tip, bwalo lino likupempha odandaulawa kuti ayambe kufotokoza dandaulo lawo limene abweretsa kuno ku bwalo. Bambo khalani pansi. Mayi pitani. Mumakhulupirira Mulungu mayi. Eh, ndimakhulupirira Mulungu. Kwezani mkono wanu wamanja ndipo munene zomwe ndizinena. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wa nthawi zonse

zikomo kwambiri kumpando Ah, monga momwe ndinanena kale kuti dzina langa ndine gloria ndi gift ndinakumana naye ndili ku university and pa ubwenzi wa ine ndi gift takhala koposera zaka 6 nthawi imeneyo ndikuti ndili ndi zaka 19 and relationship yathu inali yosangalala kwambiri zinapezeka zoti ndi Gift tili mu relationship momwemo anandipatsa mimba and nditamufotokozera Gift anali okondwa china chilichonse nthawi imeneyo Gift amandipangira amandipatsa support kusikelo kugula za mwana amapezeka zoti ama- amapereka and eh, ndili ndi zaka 22 ndinadzapezeka kuno kuti ndabereka mwana wamuna gift anali osangalala kwambiri and anapezeka zoti anapanga rent nyumba kuti tizikakhala anthu atatu iyeyo ineyo ndi mwana nthawi imeneyonso support nde amapitirizaso kupereka komano mwana wathu atakwana zaka zitatu anapezeka zoti gift wasintha zochitika mwadzidzidzi anabwera kuzandiuza zoti afuna atuluke mnyumba kuti azikakhala payekha ndinamufunsa bwanji mwaganiza bwanji zimenezo anandiyankha zoti afuna apange zinthu mwadongosolo i was happy cause every girl amafuna atavala velo ndinavomera nazo kuti ah, okay mutha kutuluka komano nthawi imeneyo support be ya mwana amapezeka zoti akupereka and after two months chitulukireni nyumba kuti gift wambokhala yekha ndi azinzanga tinapita ku dinner best mwadzidzidzi gift sanayembekezere kuti nditha kukakumana naye kumene kuja ndinakumana gift ali ndi mkazi ndinakhala odabwa kuti "Ah, chikuchitika ndi chani ngati mamuna wanga ndinapita kukamufunsa gift chikuchitika ndi chani sunandiuze zoti ubwera kuno bwanji gift anapezeka zoti anali odabwa atandiona samayembekeza zoti malo amene oti tingakumane And mkazi amene anali nayeyo anapezeka zoti anayamba kumandinyoza mkaziyonso ndi mkazi oti amaphunzira ndi ineyo tinali class imodzi my classmate mkazi uja anapezeka zoti wayamba kundinyoza zambirimbiri kufuna kuti timenyane pamene paja Tin- ndinachoka kukhumudwa and relationship yathu inapezeka kuti yatani yathera pompo Ah, ndinayesa kumamuimbira foni gift peza zoti gift samandiyankha foni akati wayankha foni mwina azipereka ma excuse peza zoti nthawi kumangopita osatumiza sapoti ya mwana nde ineyo ndifayike naganiza zoti ndidandaule kunoko kuti mwina amuthandize gift azipereka sapoti ya mwana zikomo kwambiri

Miss Gloria Jones. Mayi Gloria Jones. Since uh, Mr. Gift White does not have any questions for you, Opeza. if you don't have anything else to add, you can step down. bambo wanena kuti alibe nanu funso pa zimene mwafotokoza ngati palibe china chofuna kuonjezerapo pambali pa zimene mwafotokoza kale mutha kukakhala pansi Zikomo kwambiri.
Okay, s- Mr. Gift White, bambo gift white now it's your turn to say your side of the story. ndi nthawi Gift White. yoti mfotokozere bwalo lino zimene zikukukhudzani kaloweni okay mmakhulupirira mulungu inde kwezani mkono wamanja ndipo munene zomwe ndizinena ndikulumbira pamaso a mulungu wamphamvu zonse Ndikulumbira pamaso pa Mulungu Wamphamvuzonse. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Kuti umboni umene ndinene m'bwalo muno. Ukhala oona.
Ukhala oona.
Osati wina.
Osati wina.
Koma oona okhaokha. Koma oona okhaokha.
Zikomo. Tsitsani.
Yes, Mr. White, please state your case to the court. A, takulandirani kubwalo kuno. Lankhulani dandaulo lanu limene mwabweretsa kubwalo kuno. A, Ndi zoona kunena kuti inedi ndinatuluka m'nyumba. Komano iwowa abisapo mfundo yonena kuti oyambirira kusamuka nyumba imene tinapanga lenti anali iwowa. Aaa ndikunena izi chifukwa chonena kuti nditasamuka ndinapezadi mzimayi wina amene ndinapanga naye ubwenzi. Tsiku limenelo ndimene iwowa anathetsa ubwenzi wathu chifukwa kuti anandipeza ndili ndi mzimayi wina komano atangopanga choncho anakafika kukasamuka nyumba imene ndimalipilira, nyumba imene ndimapatsa chithandizo china chilichonse iwowa ndi mwana wathu. Nditapita kumene kuja tsiku lina ndinakapeza kunena kuti nyumba muja mwalowa anthu ena. kufunsa anthu amene amakhala m'nyumbamo anandiuza kuti a amayi amene amakhala m'menemu asamukamo. Ndinayesa kuwaimbira mafoni, mafoni awo samapezeka. Ndinaimbira achibale awo kuti ndifunse, amangondiyankhula zinthu zamwano zondinyoza. Ndinayesera kuimbira azinzawo onse amene ndimadziwa kuti amacheza nawo. Anthu onse anakana kundiuza kumene amakhala. Tsono mayiwa akamanena kuti sindikupereka chithandizo, padutsa pafupifupi zaka ziwiri ndisanamuone mwanayo. Tsono akabwere bwalo lino kumadandaula kuti ndikuyenera kumamthandiza mwana, anthu amene asankha kutuluka m'moyo mwanga, ndipereka chithandizo bwanji? Ndikuona kuti ndi zinthu zopanda nzeru kuti ndizithandiza anthu amene sakufuna atalumikizananso ndi ine. Nde ine ndikuona kuti zimene akunena mayiwa kuti sindikuthandiza mwana sizoona ayi. Zikomo kumpando.
Uh, thank you very much. Zikomo kwambiri bambo. A Miss Jones. Mayi Jones wa imirani. You've heard what the respondent has said. Mwamva zomwe anena a, a White. Eh ndamva kumpando. You have any questions? Mwina mafunso pa zimene afotokoza iwowa. Ndilibe mafunso ena aliwonse. Okay.
Uh, but then um, the Okay, since you don't have any questions, then you can step down. Mutha kukakhala pansi mayi. Okay, so I want to get a few clarifications from both of you.
Imilani awirinu.
Bwalo lufuna limvesese zina zake kuchokera kwa inu anthu awiri.

Ine ndi engineer kumpando. Pa mwezi ndimapanga ndalama zosachepera K2,600,000. So why do you think you're the best person to have custody of the child?
Tsono ndi chifukwa chani mukuzitenga kuti inuyo mutha kukhala munthu ofunikira kwambiri kuti mukasamale mwanayo?
Chifukwa chonena kuti ndikuwona kuti ndili ndi chithandizo choyenera, ndalama zimene ndimapanga pa mwezi zikhoza kupereka chisamaliro chokwanira kwa mwana nde ndikuona kunena kuti ndikhoza kumpatsa chisamaliro choyenera chifukwa cha zinthu zimene ndili nazo komanso ndi moyo umene ndikukhala masiku anowu. Uh, where you, where you living now? Pakali pano mukukhala kuti bambo White? Ndikukhala ku Chigumula. And please also tell this court the environment that your house is and where you, the child would be Ndiye if bwa- he is to stay with you. bwalo lufuna limvesese bwinobwino kuti kuti mmene mukhalako m- malo ake ali bwanji ngati mufuna kuti mwanayo muzikakhala nayo mwanayo azikasangalala bwanji
Uh, kunyumba kumene ndimakhala ndi kwa chitetezo chabwino ndi nyumba yoti iliko pa, ili payokha Ili kumpanda, nyumba ya zipinda folo. Ndili ndi antchito awiri amene akhoza kumusamalira mwana. Aa, mkazi wanganso ndi munthu wachikondi ndi ana. Bwalo lino litandilola kuti ndizikakhala ndi mwanayo, mwanayo akalandira chisamaliro chabwino kusiyana ndi kumene akukhalako.
Uh, do you have children with your current wife? Kodi ndi akazi amene mwakwatira kumene muli nawo ana? Ndili ndi mwana mmodzi.
And Miss Jones, why do you think you're the best person to continue having custody of the child? Mai Jones, ndi chifukwa chani muzitenga kuti inuyo mutha kukhala munthu wofunikira kwambiri kuti mwanayo muzimsamalira? Ndine mai ake. Ndimakhala naye nthawi zonse akadwala ndimapititsa kuchipatala. ndi mwana wanga oti ndavutikana naye ndekha kwambiri ali wang'ono kufika zaka 5 ndiye sindingalole zoti munthu wina woti ndangumuziwa pompano amutenge mwanayo wina azikamusamala he's my son i need to be with him and anena kale kuti ali ndi mwana wina kusonyeza kuti mwana wangayo afuna kungomutenga basi kungofuna kundikhaulisa ineyo
okay Eh, um, tikhale chete tikhale chete
Is there anything else you'd want to add? Pali chofuna kuonjezerapo? Mai Jonzi. abambo awa ndi oyipa mtima mwana woti ine ndamulera ndekha kwambi ali- ali wang'ono kufika zaka 5 awa afuna ndilande chinthu choti ndili chokhacho and akunena zoti afuna amutenge poti ali ndi ndrama zimene zonse zoona anakhala kuti ali ndi ndrama bwenzi akumpasa sapoti mwana amaziwa kuti ali ndi bambo ake koma apapa akamulanda cholinga akungofuna zoti iwowo ndi ineyo tiyambanepo afuna andikhaulise nde inenso zimenezozo sindingalole kuti mwana wanga amutenge
Okay, and uh, Mr. White, anything else you want to bambo tell the White court? pali chofuna kulankhulapo pambali pa zimene mayi alankhula
eh kumpando ndikuona kuti mayiwa akundilakwira Akufuna adzioneka ngati kumafuna kumalira choncho koma inenso sindingalore kunena kuti mwana wanga adzikaleledwa ndi anthu amene sindikuwadziwa anthu amakhalidwe osakhala bwino amene akamuphunzitse zinthu zosayenera ine ndikuyenera mwana Okay, wangayo order in court.
Basi tiyeni ti- ti- ine tizitha.
mwana wangayo ndikuyenera ndimpatse chisamaliro choyenera ngati bambo ake Awa akundipanga nkhanza chifukwa sakundipatsa mwayi onena kuti ndikhoza kumamuona ngakhale kumuona kumene ndikunena pano zatha zaka ziwiri mwanayo ndisanamuone ngati ine bambo ake ndiye ndikuona ngati ndikupangidwa nkhanza zazikulu.
Okay, uh, thank you very much both parties. Zikomo kwambiri nonse anthu awiri, khalani pansi. Uh, having the court heard both parties, bwalo litamva mbali zonse ziwiri m'bwalo muno it will adjourn this matter so that it prepares its ruling. chifukwa chimenecho bwalo lino liyimitsidwa kaye ncholinga kuti likabwerenso ndi maganizo ake litamva mbali zonse However, I wish to mention that um, when a court is dealing with ch- children matters, koma mwina kudziwa kuti pamene bwalo likuzenga mlandu okhudzana ndi mwana The court requires um, a social welfare inquiry report from the social welfare office. Uh, bwalo limafuna pakhalenso wina amene angafotokoze za mmene eh, mwana uh, bungwe limene limayang'anira za uh, ufulu wa ana So this assessment report basically uh, it informs the court um, on the state of the child, the living conditions.
Chifukwa lipoti limene lingabwere ndi kabungwe koyang'anira za ufulu wa anako ndi kamene kangapangitse bwalo kuti liwone kuti mwanayo kodi akusamalidwa bwanji ndipo amakhala bwanji kumene aliko. So the inquiry report is there to um, inform the court of the assessment that they have done with regard to the uh, um, welfare of the child. A lipoti limene bwalo limafuna lochokera ku i- bungwe limene limayang'anira za ufulu wa ana ndi kasamalidwe ka mwana ndi limene limathandiza ah, bwalo lino kuti liunikire kuti mwanayo amasamalidwa bwanji ndipo amakhala bwanji. So in addition to what you have told the court, Tsono pambali pa zimene inuyo nonse awiri mwalifotokozera bwalo lino lero, the court will also take into consideration the report. bwalo lino liunikiranso za lipoti limene linabwera
And this will be with regard to both maintenance and custody of the child. lipoti limenelo bwalo liunikira zonse za kasamalidwe ka mwana ndi munthu amene angatenge mwanayo kuti azikamsunga
The court will adjourn for now. Bwalo lino liyimitsidwa kaye kwa nthawi kochepa. Court rise. Court rise. Get seated. Inu awiri imirani.
This is the ruling of the court. Nthawi ino ndi yoti bwalo lipereke maganizo ake tamva mbali zonse ziwiri m'bwalo muno. The court in this matter was faced with two issues. Uh, bwalo lino limamva nkhani zokhudzana ziwiri m'bwalo muno. The issue of maintenance. Nkhani ya kusamalira kwa mwana. And the issue of custody and access. Ndi nkhani yoti amene angatenge mwanayo kukamsamala ndani. Section 23 1 and 4 of the Constitution states that. Malamulo 23 1, 0 4 ya malamulo imanena kuti. All children.
kuti ana onse.
regardless of the circumstances of their birth. kuti kaya anabadwa mooneka bwanji kaya anabadwa bwanji. are entitled to equal treatment before the law. koma ngoyenera kuti asamalidwe bwino malinga ndi mmene malamulo amanenera okhudza ndi ana. and the best interest and welfare of the children shall be the primary consideration in all decisions. ndipo chofunikira cha mwanacho ndi chofunikira kwambiri kusiyana ndi wina aliyense amene angafune chithandizo All children shall be entitled to reasonable maintenance from their parents, mwana wina aliyense ayenera kukhala ndi chisamaliro chabwino kuchokera kwa makolo amene anabereka whether they are married or divorced, kaya makolo ndi oti ali pa banja kapena banja linatha unmarried, kapena sanakwatirane and from their guardians. kapena iye amene akuyang'anira mwanayo.
All children, particularly orphans. Ana onse, makamaka ku nkhani ya iwo amene ali ana amasiye. children with disabilities. ana amene anabadwa ndi ulumali. and other children in situations of disadvantage. ndi ana onse amene akusowa chithandizo choyenerera. shall live in safety and security. ayenera kukhala mwachitetezo ndi chisamaliro chabwino. and where appropriate. mwabwino mosamaliridwa bwino. with state assistance. ndi chothandizidwa kapena kuchoka bwalo. Section 10 of the Child Care Justice Protection Act ndime 10 ya kasamaliridwe ka mwana imanena chonchi says that a child justice court shall consider the following when uh, making a maintenance order. kuti pamenepopo ngati bwalo likuzenga milandu ya mwana liyenera kuyang'ana zinthu izi
The income and worth of both parents of the child. Kodi makolo onse awiri amalandira ndalama zingati kuti asamalire mwanayo? or any person legally liable to maintain the child. kapena munthu wina aliyense amene ali woyenera kuti angasamalire mwanayo.
Any impairment in the earning capacity of the person with a duty to maintain the child. Mbali zonse ziwiri zikakhala pamodzi ziyenera kuti zili ndi udindo wosamalira mwanayo. a The financial responsibility of the person with respect to the maintenance of the other children. Liyenera kuyang'ananso bwalo kuti kodi za chuma zawo akumapeza bwanji zoti angasamalire mwanayo. The cost of living in the area where the child resides. Bwalo liyenera kuyang'ananso kuti kodi mwanayo kumene akukhalako akusamalidwa bwanji. and the rights of the child under this Act. ndiponso ndi ufulu wa mwanayo.
and any other matter which the Child Justice Court may consider of relevant consideration. ndi china chilichonse chimene bwalo limene likuzenga mlandu wa mwanayo lingaganizire kuunikirapo. Since both parents are working in this matter. choncho popeza mlandu uli m'bwalo muno makolo onse ali pantchito. the court is of the view that both parents need to contribute towards the maintenance of the child. bwalo lino limaganiza zonena kuti onsewa popeza ali pantchito ali ndi udindo wosamalira mwanayo amene anampeza. On the issue of custody and access. Pa nkhani ya kukaona mwanayo ndi yemwe angasamalire mwanayo. This is to determine who is to live with the child. Izo bwalo liona kuunikira kuti ndani amene angamutenge mwanayo kuti azikakhala naye. The court's determination will be guided by the best interests of the child. Ziunikiranso bwino ndi chimene mwanayo pa umoyo wake angafune kuti kodi ndi mbali iti imene angakasamalidwe mokwanira bwino. Which parent should have custody of the child? Kodi pa anthu awiriwa ndi ndani amene ali woyenerera ndithu kuti angakamsunge mwanayo ndi kumamsamalira? It's very clear that the child has lived with his mother from birth to date. Zomva zamveseseka bwino m'bwalo muno ndi umboni wochokera kwa mayiwo kuti mwanayo kuchokera tsiku limene anabadwa wakhala ndi iwowo. However, it is also undisputed undisputed that the respondent herein is the father of the child. Ndiponso sizinatsutsidwe m'bwalo muno kuti a bambo ake a mwanayo ndi amene akuyankhapo mulanduwo. Section 23, subsection 3 of the Constitution, A malamulo ochokera pa ndime 23 yotsatira yake 3 ya malamulo, it says that children have the right to know and be raised by both parents. pamenepo malamulo amanena kuti mwana ali ndi ufulu wodziwa makolo ake ndiponso amene angamusamalire kuti mpaka akule. And section 83 of the Child Care Justice Protection Act further Ndipo- states that ndiponso ndime 83 ya ka- kasamalidwe ka ana imanena motere kuti the Child Justice Court bwalo limene limazenga milandu ya ana shall consider the best interest of the child lena kuwunikira kwambiri pa zomwe mwanayo angafune and the importance of the child ndi chofunikira kwambiri cha mwanayo on account of age, Poyang'ananso za msinkhu wa mwanayo. being with his mother when making an order for custody or access. pamene anawa amakhala ndi ndi amayi ache.
when considering the best interests of the child. pamene bwalo likuunikira za chofunikira cha mwanayo. the court only is interested in what would be best for the child. bwalo limafuna liwonetsetse kwambiri kuti kodi mwanayo angamafune chani pa moyo wake. irrespective of what both parents feel for each other. pambali pa zomwe makolowo aku, akuonana ndi mmene akukhalira. In the case of Somanje versus Somanje. Pa mlandu wa chitsanzo wa pakati pa Somanje ndi Somanje. Uh, Justice Banda then said. Awo amene ankaweruza mlanduwo a Banda ananena motere. In questions of custody. Pa funso lonena kuti kodi ndani amene angasamalire mwanayo. It is the child's welfare and happiness which is of paramount consideration. Zimatengera ndi kumene mwana angakasangalale pa moyo wake. The court will not take into consideration the issue of whether the right of either of the parents is superior to the other. Bwalo lino silikuunikiranso zonena kuti ufulu wa makolowa ndi wofunikira kwambiri. The child in this case has mostly lived with his mother. a nthawi yaitali mwanayo zikuoneka kuti wakhala kwambiri ndi mayi ake omubereka. who has also satisfied the court that she can provide a happy and safe home for the child. omwenso afotokoza mu umboni wawo kunena kuti ali ndithu ndi ndi udindo woti atha kumusamalira bwinobwino mwanayo popanda chovuta. Furthermore, Kupitirira apo.
the court has also considered the age of the child who is only 5. Bwalonso lawunikira kwambiri za, msinkhu wa mwanayo chifukwa zaka zake nzokwana 5. it is only reasonable in this matter to grant custody of the child to the mother. The court has therefore uh, found that it would be in the best interest of the child to let the father have access to the child. Bwalo lino launikanso kuti ndi bwino kuti abambowa azikhala ndi ufulu womakamuona mwanayo. thereby affording the child the right to have access to both of its parents. choncho mwanayo ayenera kuti makolo onse mbali zonse ziwiri azipita kukamuona kapena kucheza naye
Therefore, balancing the factors raised by both parents. Choncho pofuna kuti liunikire bwino bwino mbali zonse ziwiri pa zomwe makolo afotokoza m'bwalo muno. and the best interests of the child based on the social inquiry report. a Ndiponso pounikira za lipoti limene lachokera ku bungwe limene limayang'anira za kasamalidwe kapena ndi kakhalidwe ka mwana, I make the following orders. bwalo lino lifuna lipereke lamulo ili. The respondent, Mr White. A White amene ali kuyankha pa mlanduwu. Will be providing the sum of K100,000 every month. Azithandiza mwanayo ndi ndalama yokwana K100,000 mwezi wina uliwonse. This is for the upkeep of the child. Ndalama zimenezi zizithandizira mwanayo. The money should be given to the plaintiff on the last day of each month without fail. Mwezi wina uliwonse abambo White awonetsetse kuti K100,000 izikafika m'manja mwa amayiwo. The respondent, Mr.
White, Amene akuyankha pa mlanduwu, bambo White, will be paying school fees for the child until he finishes university. azilipiranso fees ku mwanayo kufikira atamaliza sukulu mpaka ku university. The respondent will be buying clothing of the child two times a year. Bambonso ayenera kumaonetsetsa kuti mwanayo adzimugulira zovala kawiri pa chaka. That's just at a minimum.
Apopo nkungoyerekeza chabe. Since the child is already on her mother's medical scheme, Choncho popeza mwanayo ali kale pa sikimu imene amai ake ali nayo, the respondent will be responsible for any other medical expenses not covered by the scheme. bambonso ayenera kuonetsetsa kuti mwanayo akadwala aziikapo gawo kapena kukalipira bili iliyonse imene ingachoke kuchipatala.
The plaintiff, Ms. Jones, is awarded custody of the child. Choncho pa chifukwa chimenecho, a bwalo likulamula kuti mai amene ali mai a mwana wake, akakhale ndi mwanayo. The respondent, Mr White. bambo amene ali oyankha pa mlanduwu a White. is awarded full visitation rights to the child. akupatsidwa mphamvu ndithu yoti adzipita kukamuona mwanayo kumene akusungidwako. The respondent shall have the right to have the child in his care during holidays. Bwalo likulamulaso kunena kuti a bambo ali ndi ufulu womakamuona mwanayo akakhala pa holiday. to have the child in his custody during holidays. kapena mwanayo azichoka kwa mayiyo kupita kwa bambo ngati ali pa holiday. and weekends upon agreement by both parties and with adequate notice with each other. kapena kumapeto kwa sabata ngati anthu awiri agwirizana kuti mwanayo akacheze kwa bambo ake.
Both parties should agree amicably to have access to the child during special events and holidays like Christmas. anthu onse awiri ayenera kugwirizana pa nthawi yoti mwina pa chisangalalo china chake monga Christmas kuti achita bwanji ndi mwanayo.
The plaintiff should continue giving love, proper care and balanced diet to the child. A mayiwa ayenera kuti azionetsetsa kuti akuonetsa chikondi kwa mwanayo ndi chakudyanso chosamalira thupi lake magulu onse atatu. Since the plaintiff stays with her mother. A popeza mayi afotokozedwa kukhala ndi amayi awo. The respondent is not under obligation to contribute towards rentals for the child's accommodation. A pakali pano bambo si awoyeneranso kuti anga peze nyumba kuti maiyo azikakhalapo ya lenti. However, this may be taken into consideration should it happen that the plaintiff and the child are staying on their own. Izi zidzaganizidwa mtsogolo ngati amaiyo angaganize kuti ndizikakhala pa lenti. The orders are with with effect from the month end of January 2023. Choncho lamulo limeneli, mphamvu limene bwalo lapereka liyenera kuyamba kugwira ntchito mapeto a mwezi uno wa January. Also take note that for the sake of ensuring the best interest of the child, ndiponso zindikirani ichi kuti mukaonetsetse kuti mwanayo akhala bwanji. the orders may be varied on application to the court upon change of the circumstance of the child. Malamulowa atha kudzasintha mtsogolo malinga ndi mmene zinthu zingaonekere mtsogolomo kuti mwana wakula kapena zifunika chakuti chakuti. or maybe the change in financial status of those with obligations to provide for the child. kapena malamulo atha kuzasinthaso malinga ndi mmene makolo onse awiri angapezere angamapezere chuma chawo mtsogolomo. And in this case. pa mlandu uli m'bwalo muno lero. emphasis is placed on the obligations placed on the respondent, Mr. White. Choncho mphamvu yambiri, a, udindo wambiri uperekedwa kwambiri kwa abambo amene ali oyankha pa mlandu uli m'bwalo muno lero. This is the order of the court. Ndi mmene bwalo lino lalamulira.
Any party aggrieved with this order Ngati alipo amene wakhumudwitsidwa kapena sanasangalale ndi a, a, lamulo la bwalo lino has the right to appeal to the High Court within 30 days. ali ndi ufulu wokachita apilu ku bwalo lalikulu masiku 30 asanathe.